oke nwanne ka m kọọrụ gị akụkọ Uche Mefor mere anyị ibe o ka m kọọrụ gị akụkọ na Uche Mefor mere anyị ncha dike kwadoro ọgụ lụọ aka ọkọlọ jucha ya afọ sị ọ bụrụ na o jewe ọgụ rue iwe ọ ga-egbu ụmụ mmadụ iri na ịsatọ kwadochazi ọgụ na-apụtaru n'ama ikpe nke ụkwụ kpọ ya ọha azụ na ya ya ejezi keezi onye meriri na ya bụ agha ọkwa onye kwadoro jebe Uche Mefor mere anyị iro Uche Mefor mere anyị alụ o ebenebe Uche Mefor gburu anyị o n'ana biafra mba anyị o megidedukwu megidedukwu emekarịzikwa ibe a jụrụ na ya m were jụzi onwe m ajụjụ o ji ahụ onye bilite ka o je kwado na nwanne ya ego ya ka esi ego arụsị ebenebe egbue anya hụrụ Uche Mefor zikwe ya ozi o ọbara ndị egburu egbu keezi ebe ọ nọ negide m anya necha ọbara egburu egbu anya obi kwe ya o wee mee ibe o jere were mee anyị gwakwana ya o ọbara ndị niile nwa egburu egbu o n'ana biafra mba anyị ji awụ Uche Mefor n'aba o jekwenụ kọrọ ya o ọbara ndị niile ejidere gbuo o ji awụ Uche Mefor n'aba ibe niile ahụ ejidere megidere o jekwa Uche Mefor n'aba Uche Mefor na-enye ndị be anyị o ma ndị jere na cell jebiri o ma ndị ejidere gbuo nwaanyị dị ime bu nwa nwa ya nwụọ Uche Mefor sị anyị gawa n'iru anyị lụọla aka ọtọ anyị lụrụ nke anyị baba mba o luzie ka ọ bịara ọ gbajuruzie dọrụ Uche Mefor ejere anyị na-abịa lezie anyị werezie ego ya were jide Uche Mefor eme anyị ibe Uche Mefor gburu anyị egbu o ma ka m kọọrụ gị akụkọ ime ibe wutere m akwa arịrị ka m bịara nechaa ka fada si wee jekwu Uche Mefor were yọọ ya o cherugwo Uche Mefor cherugwo cherugwo ka a ma ka e si mee ka ọ dị mma cherugwo Uche Mefor nụchaa ka fada bịara were yọọ e jekwu Nnamdi Kanu onye amụma igwe ohu onye amụma chineke nyere anyị n'aka o ọ bụrụ na anyị megide ya nwa onye amụma tufuo onye amụma o ibe emebinahụ ndị igbo niile na anyị tufuo onye amụma o nekwenụ onye amụma anyị nwere o nekwenụ onye amụma anyị nwere ọkwa Nnamdi Kanu bụ onye amụma anyị nwere ọkpara nwa siri n'eluigwe bịa onye amụma anyị nwere e were jekwuo ya wee jụọ ya kedu ibe na-esere ya na Uche Mefor o tinye aka ya enu kpọọnụ Uche Mefor kpọọ mụ ka anyị je kpee ikpe ọ bụrụ na anyị kwucha ọ bụrụ na ọ mụ mejọrọ Uche Mefor egbue m ikpere naabọ n'ana sị Uche Mefor gbagharụ m ụna abụ na okwu ya ka a kara abalị naabọ ka Uche Mefor bụ na o rijuo na ahụ na oriwe a na-akpa ya na arụsị anwa eji weligo ya bịa n'ọgụ n'elu isi ya ọ mafụọ jee na network kọrọ ibe chere ya ọ chọghị ka e kpee keezi onye ikpe malụ o keezi onye ikpe malụ o keezi onye ikpe mara ya bụ ikpe mara Uche Mefor maka ọ bụrụ na ikpe amaghị ya o chere ka e kpee ka a ma ibe na-esere n'okwu jeenụ gwara m ya o egburu nwaanyị dị ime o ebe ọ sị ka akwarụ ka eje ngwa n'anya mgbe Nnamdi Kanu nọ n'ime mgbe a na-ejekọ ụzọ eje ọkwa ya si si buru jebe o ejide ndị e gburu wee gbusie o ruzie ikpeazụ o chezie na ọbara ha ji ehibezi ụlọ ọbara niile nwa ji ebilite waba na Uche Mefor n'aba ọbara niile nwa ji ebilite pịaba Uche Mefor ibe ahụ Uche Mefor jiri ụmụ mmadụ mee ọbara ji ebilite chụbakwanye bụ Uche Mefor Uche Mefor mere anyị ibo ka Uche Mefor mere anyị alụ o gburu anyị nwa egbu mana ọ maazị na ndị ọ na-egbu egbu o na anyị n'enigwe ebirigbo ndị ọ na-asị ka o gbue ndị o nyere ya ego ka ole ka ọ maazị na ebube enigwe erutegwo anyị nso jee nụzie Uche Mefor zie ozi na ya na ọ bụkọ na o jeghị yọọ Nnamdi Kanu mgbaghara n'ọnwa na-akpọ ọnwụ na-abanye n'ahụ a na-abịa n'ihu ndị niile e gburu egbu o ọbara ba ji awụ Uche Mefor n'aba o jebe jebe o ya na ọbara ndị niile nwa e gburu egbu o ji eso kpagharịba ba ji eme ya ibe o maka ba ya emekwara o kedu ihe ka Uche Mefor ji wee dupụta ụmụ mmadụ e jide ụfọdụ gbue ụfọdụ nọ na nga o ụfọdụ ka a tụrụ nga o ụfọdụ bụ ozu nwụrụ anwụ o ruzie n'ikpeazụ ọ nara ego sewuzie aka ya keduzi onye anaghị eri o